ụmụnne m ndị m fụrụ n'anya ekene dịkwala unu tata asị m ka m kenekwa unu tata ọkwa tata bụ nyanwa bụ ụbọsị afọ ụbọsị afọ ọnwa nke abụọ ndị Igbo welụkwanụ nwanne unu ka unu si fụ m o ijele nọ n'ọda ijele nọ n'ọda taa maka na unu bụ ndị igbo m fụlụ n'anya maka ife a ka unu ji afụ m iru na iru maka na ijele banye n'ọda o nwere onye na-afụ anya mana asị m na unu ya ewelu m etu unu si wee fụ m mbọsị ọ dị mma ọ dịla anyị niile mma mbọsị ọ kpọchila akpọchi ọ kpọchiela anyị ike gwụla agụ tata o nwee ka ụbọsị si dị ijele wee jee banye n'ọda ya mana asịkwa mụ ka m butelu unu obele ife dị etu maka na ọkwa ofu ụwa ka anyị bịa ọkwa na onye meliki ọ na ama ka ife esi ike n'ụwa ka anyị na-akpanye oli obi aṅụlị ọ kwụsịgokwa n'ife na-edebe anyị ama ka ife esi ike anyị ewele obi aṅụlị na ofu onye Mbaise gwa nwanne ya nwoke mgbe ndị uwe ojii bịa ịkpụrụ nwanne ya ndị bekee mgbe fa na-achụgharị ndị igbo na Mbaise fa wee bịa sị na nwanne ya nwoke adago iwu wee bịa ịkpụlụ ya na a ya-etinye n'ụlọ mkpọrọ ọnwa isii nwoke wee na-ebe akwa nwanne ya nwoke wee nechaa ya anya wee kpọọ ọnya nna ya ozi ọ sị ya ya were obiọma tinyelie maka na obiọma anyịla ọnwa isii ya bụ na ama ka mmadụ esi na wee fụ ọnọdụ ọ nọ na ya ya were obiọma tinyelie maka na gịnị obiọma na-anyị ife niile ọ bịa bụrụ ụmụ ya ụmụnne m ụkwụ gbajilu m taa onu gbajilu m taa aka agbajilu m taa ị fụ na anya m adị emeghe emeghe ana m afụ unu ọ dịka ya asị m naanị ya ka ọ na unu anọrọ ya ọ dịka ya asị na ọnụ ụmụ mmụọ na ụmụ mmụọ ọ ka ọ na-esi adịlụ m ụmụnne m maka na o nwee mgbe ya bụ o lue unu aya afụrụ m chaa ngwa na-arụ unu si na ijele nọ n'ọda ụtanụ na ya bụ ife ọ kụsala akụsa so na etu a ka o si wee dịlụ m taa so ka anyị welu nwa mkpamkpa obiọma wee banye n'ime ee eh? maka na tata ka anyị ga-asị ọnwa nke abụa na ọnwa ka maka tata bụ weekend nke ndị ọcha bụ nke ikpeazụ n'ọnwa abụa ọ nya ka m ji sị ka m pụta kwuo okwu ka m wee lotalụ anyị ka anyị na-elofukwana na ọ kwa sọsọ mkpụlụ ụbọsị atọ ka ọ fọdụlụ ọnwa abụa akwụsị maka adị ama ama ọ bụrụ na anyị ekwuli ya o nwee ike inwe ndị be anyị agụlụ na-aga ọ bụkwala ya bụ na anyị nọkwa n'ọnwa nke nwa bekee ọnwa anyị dị iche mbọsị ọnwa a na-elu ili naabọ na asatọ anyị na-awụpụta n'ọnwa nke ọnwa nke abụa ndị igbo wụba n'ọnwa nke atọ ndị igbo onye nọzikwa n'ụgbọ na-aga ọ bụrọzikwa ụgbọ ndị igbo bu aga ọ nọzikwa n'ụgbọ ọnwa bekee ka anyị ṅọlịa nwantịntị egwu nụ mbe jinu wee jide agụ n'olu

ndewonu etu m si ekwu agbatarọlị ya n'ọsọ agụtarọlị ya n'akwụkwọ ejetarọlị ya n'ụka igbo bụ igbo ka anyị bụ i wee gụgide akwụkwọ wee gụlue n'eluigwe gụọ mahadum igbo ka ị bụ i bigide n'ana nwa bekee bie nya ụwa ndụ niine igbo ka ị bụ ọ kwa ị fụgo ya, maka na nwa mkpi jele ịfụ dọkịta nwa mkpi maka ọ na-esi isi ndị mmadụ gwakata ya na ọ na-esi isi gwakata ya nụ o wee sị mba na nya bụ ife akalịa ka ya jekene fụ nwa dibịa ka ọ gwọọ nya ọya ka ọ gwọpụ ya isi a ọ na-esi ka ya dị ka ibe ya nwa mkpi wee jee fụ dibịa ya bụ dọkịta wee kọbalụ dọkịta ife bụ nsogbu ya kọchasịa na ọ isi a nya na-esi ka ya chọ ka e wepụ ya hei dọkịta wee gbachi nkịtị nebe ya anya nebe ya anya nechaa fife n'isi ha ọ kpọọ nya nwa mkpi ọ za ya ọ kpọọ nya nwa mkpi ọ za ya ha ọ sị ya ọ kwa ị ma na isi anyị na-esi na sọọsọ ife ya-eme ka isi anyị na-esi wee kwụsị bụ a gbasisia anyị mmee niine dị n'arụ nwamkpi etie ee ịgbasisi m mmee niile ọ sị ya ee ọ sị mana ịgbasisi m mmee niile dị m n'arụ ya bụ na ndụ adịrọzi n'ọnụ nwa dibịa si asụ n'ifu gị so oke nke ịra alụ anya na-agbasisi mmee niile dị n'arụ ebulu ife nwụrụ anwụ si n'ebe ndị mmadụ isi ka ka iyi nwamkpi sị biko ka ya burukwa isi ya na-aga ọkwụ na afụghị ife mele igbo ya bụ na anụ m eli igbo eli anụ m eli igbo eli ọkwa ị ma etu esi ewelu mmanụ na nnu na ụkpaka wee gwọọ wee na-atali na-esuli na-eli kedu ife ọzọ mmadụ bụ ọkwa ebe i je a na-achụ anyị ị gbakwulu nwa bekee ọ chụ anyị ị gbakwulu ndị ofe mmanụ achụ anyị ị gbakwulu ndị south atụ anyị akpụkpọ na ndụ ọkwa ya ọkwa ife fa na-alụzi ịtụ mmadụ akpụkpọ na ndụ ị gbakwulu ndị indonesia achụ anyị tii na mkpọrọ ee ọkwa ofu ife anyị ji ofu ife fọdụlụ anyị n'ụwa bụ ya bụ igbo nna kee ife ọzọ na-afọ asụgide gị họrọmị họrọmị na-asụ ka ndị ọcha mmadụ ayarọ aghọli onwe forever amaka eso ịbụrụ fa ofu ife ka m bụ nwa igbo ya bụ na ọ na-atọkwa ọchị ọ na-atọkwa ụtọ nwerọ ife nyelụ aṅụlị dịka ya maka na ọ nwee ka a na-esobe oke agụmakwụkwọ agụgide agụgide agụgide mgbe anyị pee mpe a sị na akwụkwọ na-agbaka mmadụ isi ofu ofu nwa be anyị ọ na-atapụsị oyibo ha etie sị na akwụkwọ agbakaa fa n'isi anyị aghọtanụ na ọ bụrọ akwụkwọ gbaka fa isi ee maka na akwụkwọ ya-eme gị ị malụ onye ị bụ na-aghọta ife ị bụ na-enwe aṅụlị maka ndị na-ajụ ka ị ga-esi wee nọrọ na anị nwa bekee na-emesi ife ndị a niile ọ na-abụ na anị onye ka mma nọ wee na-eme ife ndị a niile ọ na anị nwa bekee nụ m natakwa na anị m na-emekwa nke dị na anị m ekene dịlu unu ekene dịlụ unu taata ọkpụkpụ m bụ ọkpụkpụ unu arụ m bụ arụ unu ọbala dị m n'arụ bụkwanụ nke unu etu a ka ọ dịkwa n'ọkpụkpụ unu ọkwa ofu igbo a ọkwa ofu ebe maka ndị na-eche na ọ nwere etu ọzọ a ya-esi wee gbuli ndị igbo kesaa ndị igbo o nwekwa etu ọzọ ya esi gbuli fa kesaa fa maka na ọgbọ anyị asị mba na anyị ama nkwe ya ekwe ọgbọ anyị jụlụ ya ajụ si n'ofu ebe ka anyị na-ana maka na aja dị n'arụ aja dị n'anị igbo bụ anụ arụ anyị na mmili dị n'anị igbo bụ ọkpụkpụ bụ mmee dị anyị n'arụ na okwute dị n'anị igbo bụ ọkpụkpụ anyị ofu ebe a ka anyị bụ ụmụnne m ekene dịrị unu asị m ka m bịa ka anyị kwukwa maka ọnwa nke abụọ tata unu ewena iwe na ogologo okwu anyị adịrọ n'ụka mgbede taa maka na onye na-agwa unu okwu anyị onye ya emeghe ede emeghe ma ya fọdụzikwa ọbịa bụlụ mụ ya ofu okwu anyị ji wee bịa nke tata bụ maka ekwugoli m ilotala anyị n'ọkwụ ọnwa nke abụọ na-akwado njedebe ọnwa abụọ anyị kọwaa sị na ọ nya nwa bụ na-elotala anyị okike igbo etu igbo si fụ ụwa na ịbọ n'ịbọ kwụlụ na ịbọ n'ịbọ kwụlụ ị bịa n'obodo gị ebe i si bịa obodo obodo ọbụna bụ obodo igbo nwere village e. ị bata na village obodo ọbụna bụ obodo igbo ọ ya adị ịbụa e keli ya ịbụa n'ebe m si bịa village m e kewali ya ịbụa ofu bụ mgbago ofu bụ mgbada mana eziokwu eziokwu nke bụ mgbago ezigbo afa ya bụ ume ụrọ nke bụ mgbada ezigbo afa ya bụ ofe ezi ịbọ n'ịbọ kwụlụ ịbọ n'ịbọ kwụlụ eriri malụ ngwugwu ngwugwu malụ onye kelie eriri ma ngwugwu mana ngwugwu akwụrọ sọ nya nwa ngwugwu tụgharịrị malụ onye kelie etu a ka ọ dị n'anị igbo niine ife niine ebe ịbụa ịbụa ya bụ na ị bịa na obodo ebe i si bịa ị bịa na village gị ị ga-enwe afa gị nwa etu afa m si bụrụ ngozi chukwuka ị ga-enwe afa nne ị etu afa nne m si bụrụ obi ijele a na-anụ a na mgbada nna nna m bụrụ udeze udeze wee bụrụ n'ime na village anyị a nwa ofe ezi udeze afụ bụ nwa ọnwa agbụ ụmụnna ya bụ ezi ọra ya bụ na ị bịa na village ọbụna ige ọ dị igbo na-ekewa village ọbụna ụzọ naabọ ị ga-enwe mgbago ị ga-enwe mgbada gị nwa ka ọ dịlụ ịma ife bụ afa ndị mgbago nke be unu na ịma ife bụ afa ndị mgbada nke be unu ndị mgbago nke be anyị afa anyị bụ afa fa bụ umuru ndị a bụ ndị ikwu nne m ndị mgbada nke be anyị bụ ebe nna m si pụta afa fa bụ ofe ezi ịbịa n'ofe ezi a enwere ọtụtụ ụmụnna ụmụnna dị iche iche bụ fa nwa mezilu ka ofe ezi wee dị nwekwa ụmụnna dị iche iche bụ fa me ka gbakọtalụ wee nwee umuru ịbịakwa n'ofe ezi enwelu ndị a na-akpọ ndị ndị agụ enwelu ndị ndị agụ ịbịakwa n'umuru enwekwalụ ndị ndị agụ ya bụ na ilukwali n'ofe ezi a ekewakwalị ya ịbụa enwere ofe ezi ndị ụnọ enwere ofe ezi ndị agụ enwere umuru ndị ụnọ enwere umuru ndị agụ etu a ka o si wee dị taata ụmụnne m ibonibọkwụla onye abụọ ọnwa abụọ anyị na-ene anya na ife ọbụla igbo na-eke bụ ịbụa ịfụrụ ya ọcha oji ọcha oji fa niine bụ gịnị ofu etu ndị igbo si fụ ụwa bụ etu chukwu si ke ụwa ọ bụrọ etu mmadụ si wee kpụghalị ya mmadụ akpụghalịrọ ya etu okike si debie ka fa si debie ya bụ na anyị na-eso ụzọ fa onwerọ ife ga-eme ka anyị gafee ka anyị daa iwu onwerọ ife ga-eme ka ife mkpọkpọ kpọ anyị ka anyị da ekunina onwerọ ife ga-eme ka anyị da amana ebe anyị si bido onwerọ ife ga-eme ka anyị da amana ebe anyị si jedebe ụjọ adịrọ na ndụ sọsọ onye ụjọ dịlụ bụ onye na-aghọtarọ ife ọ bụ sọsọ onye afụ bụ onye na-aghọtarọ ife ọ bụ onye na-amarọ ife nya nwa bụ dịka onye igbo maka na ife anyị bụ ụmụ fa nọ n'ụwa a bụ na afa fa nyelu anyị bụ na onyinye enyelu anyị bụ ike igbo mkpa ike igbo mkpa

ee ebe anyị ji ife niine ebe anyị ji ji jide mma mana anyị sị na anyị achọzi ịma nke anyị ji aka ka anyị welu nke anyị ji aka ka anyị wee nya n'ọfịa ka anyị sobezie nke nke nke anyị kwetalụ nya nke nke nke anyị na-aghọtarọ mana asị anyị kwelu anyị wee kwelu ya bụ na ọnwa abụọ anụ anyị nọ n'ime dịkwa ka ọnwa ndị igbo ọbụla maka na ọnwa ndị igbo ọbụla nwere ife ọbịalụ ọ nwere ife ndị igbo ji eto ịdị na-akọwala anyị bụ ụmụfa ka anyị na-elufu n'ụzọ ọnwa abụọ a ka fa ji na-akọwala anyị na igbo dị ụzọ naabọ oke na nwunye enu na anị ife na ọchịchị etu a ka ọ dịanụ mana fa niile ekwekọta nọlụ n'udo ọ nya bụ ụwa izu ndị igbo ụwa izu ndị igbo ụwa izu ndị igbo agwarọ gị na ife ọjọọ adịrọ ụwa izu ndị igbo gwa gị na ife ọjọọ na ife ọma bụkwa ofu ụwa izu ndị igbo gwa na ife na-atọ ụtọ na-egbukwa egbu ife afụ ga-azọ gị ndụ nyanwa ya egbukwa ya egbu ọ ụwa izu ndị igbo gwa gị ya maka na o depend kwa ọ mgbe i ji lie na etu i si lie ga-ezikọ ma ọ ya egbu ya egbu ma ọ ya azọ ya azọ ya bụ na ọtụtụ ife anyị na-atụ egwu maka gịnị na anyị bụ ofeke na ofeke amarọ ofeke na-atụ onwe ya egwu ofeke na-atụ ife niile egwu tupu o mee ofeke ebulugo isi aka n'isi ewo egbue nụ m e egbue nụ m e ofeke adagoni n'anị ofeke akpọleghalịbagoni mba ọnwa abụọ anyị nọ n'ime ya bụ ọnwa anyị ji enyo ọnwa anyị ji enyo ilotala anyị ebe anyị si bịa ebe anyị si bịa na anyị bụ mmụọ bụlụ mmadụ onye igbo ọbụla bụ mmụọ na mmadụ onye igbo ọbụla bụ mmụọ na mmadụ mana onye igbo ọbụla sịzie na ya bụ sọ mmadụ dị na ọ na-amadụghalịnụ o gbubepụ onwe ya ike ike nke okike nyere ya o gbubepụ onwe ya ike nke okike nyere ya maka na anyị dị ụzọ naabọ ife a na-ekwu okwu unu na-anụ onu ya ada afụ anya o nwerọ onye ma ebe ọ nọ mana nke a na-afụ anya bụ ọkpụkpụ na anụ arụ nke ifugi anya ka m jesi ka nzikie unu etu o si dị na o nwerọ ife a na-ezo ezo maka na ọ bụrụ ya bụ o so n'ife bụnụ mana nke a na-ekwu okwu na-eme mkpọtụ ada afụ anya mana fa naabọ nụ nke siri ike na ikuku anada afụ anya fa naabọ nụ kụtalụ fa niile bụ ife dị n'ọnwa abụọ anyị nebala anya n'ime wee na-enezi anya na ya bụ ọnwa abụọ na-abịa n'isi njedebe ka anyị wee banye n'ọnwa nke atọ n'ọnwa nke atọ anyị ebido wee tulebe ikenga anyị banye n'ọnwa nke atọ anyị ebido wee tụlibe ikenga maka na ọnwa nke mbụ ga-agwa gị na chi na ofu bụ chi ife niile ma nke a fụlụ anya ma nke a na-afụrọ anya mana o mechaa na ọ ga-agbawa ọgbawa ọgbawa ụzọ naabọ ọ nya bụ ọnwa nke abụọ na mgbe afụ ọ gbawara o kelu ịbụa wee wepụta okike afụ anya na nke mbụ a na-afụrọ anya nke ịbụa a fụ anya ya bụ mmụọ na mmadụ mmadụ ka ị na-afụ anya mana ị fụrọ mmụọ anya mana mgbe anyị ga-eji bazie ọnwa ịtọ anyị abanye na ikenga anyị abanye na ikenga oke na nwunye na ife fa wepụtara kedu ebe ife anyị ewepụta si wepụta o si n'ike ọ nya ka anyị ga-atụli n'ọnwa ọnwa nke gara aga na mgbosi bulu gboo n'ọnwa nke abụọ ka ndị igbo ji eje ajụ ajụjụ dị iche iche n'ọnwa nke abụọ ka ndị mmadụ ji eje ajụ jee afa jụọ ajụjụ dị iche iche wee kwadobe arọ n'ọnwa nke abụọ ka ndị igbo ji wee chọpụta n'oge nke nri na o nwere ndị butelu fa akpụ ndị pọtugiz ọ bụrọ tata ka a chọbalụ unu maka ada ama ama ndị ndị dị confused chee na ọ taa ka igbo bubelu aya igbo ebukatago aya ọ bụrọ obele ife ọ nya kpata m ji gwa unu na e nwere mgbe bụ a na-akpọ njikwa na o nwere mgbe a na-akpọ oge otikpo o nwere mgbe a na-akpọ oge otikpo oge nwa bekee bịa mebisie ife niile dị n'ala igbo okwu niile dị n'ala igbo tikpo etikpolie anya o nwere oge a na-akpọ oge ntiji egbe o nwere oge a na-akpọ oge ọsọ oyibo oge ọsọ oyibo erika erika ndị igbo na-agba ọsọ maka ọtụtụ ife dị n'omenala igbo anyị aghọtarọ ya ife niile dị n'omenala igbo a na-eme taa nwere mgbe o bidolu nwee ife kpata o ji bido maka na ndị igbo bụ anwụ anwụ chi nye fa ike e ji egbo mkpa ya bụ na mkpa na-abịa fa na fa na-atụgharị na-ewepụta ụzọ ọzọ fa ya-esi wee gbo ya bụ mkpa mgbe ndị pọtugiiz butere akpụ maka ifi na ndị be anyị na-eli akpụ na-eli ji na-eli kukunduku kukunduku nke a na-akpọ gịnị sweet potato na potato na-eli adụ na-eli ji portuguese ebutela anyị akpụ in the 16th century ka ndị igbo lie nwụpịa kedu ife ka ife dịdụ special na unu sef ndị igbo eji achụ unu ife a na-achụ unu unu ajụgo onwe unu ajụjụ anyị ajụgo onwe anyị ajụjụ makwa na o nwelu mgbe o nwelu ndị village egbupịasị kpọlee village igbo niile mana bekee mere ya na anyị ada akwụkwọ niine anyị na-agụ na anyị ada amụ history nke anyị anyị ga-ama ife ọbụna gbasalụ nwa bekee mala ife ọbụna gbasa jerusalem mala ife ọbụna gbasa israel mala ife ọbụna gbasa onye ọbụna mana nke anyị anyị amarọ ya anyị amarọ ife kpata nwaanyị ji anụ nwaanyị n'anị igbo anyị amarọ ya anyị amarọ ebe ya bụ omenanị si bido anyị amarọ ife kpata nwoke ji anụ karịa ofu nwaanyị n'anị igbo anyị amarọ ebe omenanị nke a si bido anyị amarọ ife kpata anyị ekwugo maka osu na oru anyị amarọ ife kpata mmadụ ji eje agọ mmụọ mba anyị amarọ ebe omenanị ya si bido anyị amarọ na o nwelu mgbe ndị igbo na-ejekwa agọ mmụọ ọgọ alụsị na-anụ nwanyị anyị amarọ ebe o si bido maka na o nwelu ndị ka na-arụsi ike ezonarị anyị ife ndị a niine ọ nya kpata na anyị na-atụlisi ife a na-atụlie maka na ọ bụ na anyị atụlirọ ya

ebe a unu bi a na-akpọ biafra land ọ gwụsịgokwa ahụ maka na mụ na ya amarọ ife dị n'anị a mana o nwe ndị mụlụ ya mụcha nya malụ ife niine dị na ya so na mgbe ndị portuguese chọrọ iflatten unu iflatten anyị mụ na unu fa wetala anyị akpụ akpụ bụ poison onwe anyị ama ife kpata ndị igbo sọsọ ndị igbo bụ ndị na-egbunye akpụ egbunye before fa elie ndị ọzọ niine ji akpụ akwọ garị fa ya-ewele akpụ kwọọ nya garị lie ndị ọzọ niine ya-akwọ akpụ akwọ sie nya o nwere ife kpata ndị igbo ji wee na-ewele ite na mili egbunye akpụ abanị ịnọ akpụ ya-ele akpụ elee e wee yọọ nya e wee lie nya gịnị kpatalụ ya ọ maka na ndị portuguese butelụ anyị akpụ bụ poison akpụ fa butelụ anyị nwee cyanide ka ndị igbo lie nya ka fa kpochapụ ọ nọ ife dị ka oge etu a ka ndị be anyị ji wee chọpụta na gịnị na ndị nze wee banye wee tinye anya na mmiri wee maa gwa ndị igbo niile tupu ilie akpụ gbunye na mmiri tupu ilie akpụ gbunye na mmiri maka na igbunye na mmiri mgbe ọ ya eji lee o neutralize that cyanide a

wee debe ụwa anyị nwa wee nọtịa etu fa si mee wee debe ụwa anyị nwa wee nọtịa in the last 150 years ụka bịara since anyị weta ụka o nwezi anyị adịrọzị enebe anya etu anyị ga-esi wee debe igbo ka igbo wee dị ndụ wee na-aga maka na igbo bụ anwụ anwụ igbo bụ anwụ anwụ anya anyị niile bụzi etu faith ya esi dị etu mmadụ onye ọzọ ma ọ chi ọzọ ya esi bịa gbaala anyị ọgụ mana ndị mbụ debelie anyị wee kwudie o nwere ife fa na-eme maka na fa aghọta ọnọdụ fa n'ụwa so ndị a bịa si ebe a bịa fa agbanwee si ebe a wee chebe onwe fa ọ nya kpata na anyị nwa kwudoro ụwa anyị nọ n'ime ọ nya ka m ji na-ekene unu na ọnọdụ mụ na unu nọ na ya kịta bụ nnukwu oge maka na ụmụ akụkọ anyị na-akọ ọ ya enyekwa aka wee na-atụzikwala anyị nyekwa na anyị obi maka na ị ga-ebu ụzọ melie agha na mkpụrụ obi tupu i melie nya n'ife maka na ọ bụ na i kolopụ ọ bụ na obi ị gwa ị na ị dago ị dago mana obi ama ekwe ka anyị daa maka gịnị na anyị ga na-agwa onwe anyị anyị ga-elotala onwe anyị na ndị nke anyị ndị mbụ fa agbago agụ isaa fee iyi isaa wee mesịa wee dị anyị nwa ga-agbakwa nya bụ agụ isaa anyị nwa ga-efekwa iyi isaa wee debekwa ya for ndị na-abịa abịa na ọ ya abụrọ n'aka mụ na ị ka ọ ya anọ wee gwụ ife ndị a niile bụ ife anyị na-enebela anya na ọnwa nke abụọ nke nụwa anyị ga anyị gafee ọ fọ obere oge anyị abanye ọnwa nke ịtọ bikonụ ụmụnne m ọtụtụ okwu anyị adịrọ n'ụka mgbede taa maka na o nwe ka ụbọsị si wee dị ekenekwa m unu sị ya dịkwala unu mma ebe onye ọbụla bụ onye igbo anọ na asịkwa m unu ka m gụkwala unu egwu nke ọzọkwa unu bụ ụmụ nnụnụ anyị bụ ụmụ nnụnụ nwa nnụnụ nọ n'ikpele mmili kwe m ekene ekene ọma kwe m ọma ọma na ikolo kwe m ikolo ikolo ọbịa kwe m ọbịa ọbịa nwambe kwe m mbe ube ekpili kwe m ekpili ekpili adụso kwe m adụso adụso opi kwe m opi opi na ụgbọ kwe m ụgbọ ụgbọ na amị ife ndị a niine bụ okwu bulie enu fancha niine na-arapụkwa ozi ebe ọbụna anyị anọna ka anyị lota ndị anyị bụ maka na ejiri ifele emie o nwere mmadụ anyị asịrọ na ya abụzi onye ọ bụ maka na o nwere ife ọzọ onye a ga-abụ ya dịkwalụ unu mma kenekwa unu ee egbe m akwa na ose etu a ka ndị Igbo si adị fancha niine bụ Igbo etu a ka anyị si anọ wee na-asụ nri akpụ na-asụ nri ji etu a ka anyị si anọ wee na-atụchanụ e, akwụ na-apị akwụ na-egbu akwụ ya bụ na ọ ya adịkwali mma anyị ga na-akpanụ ụmụnne m o ka ọ dịlụ unu mma taa dịlụ unu mma echi dịlụ unu mma oge niine ebe onye igbo anọna obi ekolapụna unu n'ọnọdụ ọbụna anyị fụlụ onwe anyị maka na anyị bụ anwụ anwụ maka na obiọma anyị na ọnwa isii mkpụlụ ụbọsị naabọ n'afọ abịa ma ọ ịtọ agbakekwa m bụlụkwa sọ mma etu a ka unu nwa ya-esikwa wee gbakekwa n'ọnọdụ unu nọ so ebe onye fụlụ onwe ya ya na-enwe aṅụrị tinyeli obiọma na ife niine ya adịsị na mma so n'ọkwa ya bụ ife anyị sị ka anyị tinye nke tata ya bụ ebonyi bọkwụrụ ka anyị lota na anyị bụ mmụọ na mmadụ ekene ọma na ụmụnne m ya dịkwalụ unu mma tupu m pụọ ka m jukwa ogu a sịkwa m na ọ ya adịlị igbo mma a sịkwa m na ọ ya adịlụ anyị bụ ụmụ igbo mma a sịkwa m na o nwere ndị debela ụwa tupu anyị bata a sịkwa m na ọkwa na anyị nwa ka ọ dịkwazịrị idebekwa ya ka ndị ọzọ wee bata mgbe ọbụla anyị na-ajụ ogu na-ajụ ogu na-ajụ ogu anyị na-ajụ ogu maka na ogu ji ụwa igbo sị na ụwa walụ awa mana ogu ji ya maka na mgbe okike kele ụwa o kenyelụ ya ife ọma kenye ya ife ọjọọ mana ife ọma bụ ogu and ife ọma bụ nyanwa na-ene na ife ọjọọ adịghị e, bụrụ nyanwa na-ekposa ụwa etu ụwa ndị Igbo si fụ ife ọjọọ ife ọjọọ abụrọ ajọ ife ọ ife eji amụta ife maka na ndị Igbo kwu sị na agbụsi gbaa otune ọ mụlụ akọ ọ bụrụ na agbụsi agbarọ otune mmadụ na-akọlị ya akọlị sị ya na agbụsị gbara otune mata akụkọ nkọlị maka na ọ gbanụrọ ya mbọsị ọ ga-agba nya bụ otune ọ mụlụ akọ ya bụ na ife ndị igbo na-akọwa bụ na amamife na-esite n'ife isi ike ọ ife isi ike bịalụ mmadụ ọnwụnwa bịalụ mmadụ o je nya bụ mgba na mmụọ o jecha nya bụ mgba na mmụọ o melie o si na ya wee mara ife ọ nya bụ uto uto abụrọ etu ndị igbo si fụ uto ọ bụrọ na mmadụ dị arọ ịtọ na arọ ise na arọ iri na arọ e, nnụ na arọ nnụ na abụọ ọ nya ka igbo jikwa kwuo sị na mmadụ bụ ofeke maka na mmadụ nwere ife kwesịrị ka ọ malụ ka o wee zuo oke maka na nwa dị arọ ịtọ ekwesịgo ịga ije mana ọ bụrụ na nwa dị arọ ịtọ ada aga ije ị fụrụ ya na kedụzi arọ ịtọ ọ dị ọ bụrụ na nwa dị arọ ịtọ agarọ ije mgbe ndị ọgbọ ya na-aga nsogbu adịgo igbo afụrọ ọgbọ ọ nya bụ na igbo na-ekpokọ ọgbọ ekpokọ ọ nya bụ na igbo na-ekpokọ ọgbọ ekpokọ igbo afụrọ ọgbọ na na ọ ya-abụ ị dị arọ ịtọ ị bụlụ onye arọ ịtọ mba omume gị ga-ezikọ na eziokwu na onye a bụ arọ ịtọ omume mmadụ na-ezikọ omume mmadụ site na amamife asị m okike nye anyị amamife asị m okike wepụ ụjọ na ndụ ndị igbo asị m ka okike mee ka igbo nata ka igbo nata na mkpụrụ obi fa ka igbo ghọta onwe ka igbo malụkwanụ mgbe ndị mbịambịa ji aghịgha abịa aghọsa fa ka igbo chịkọọ onwe ya ọnụ ka igbo wepụ nkewa ka igbo wepụ nkewa mbịambịa tilu n'etiti fa niile ka igbo makụọ nwanne ka nwanne ya makụọ anya maka na ife ọbụna metụtalụ anya o metụtago imi ife ọbụna metụtalụ imi emetụtago ọnụ ọ kwa ofu ife ka anyị bụ maka na ofu osisi adịghị eme ọfịa a nyụkọta nwamịlị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ ka anyị kwụlụ n'ogu na udo si n'ogu ka anyị nọkọ ọnụ ka anyị wepụ ife ndị a niile na-ekewa anyị ekewa ka anyị wekọta ife ofu ife jikọlụ anyị niile ya bụ igbo a sị ya dịkwalụ unu mma taa ka ijele nakwa n'ọdụ ya nọdụkwanụ mma aga m afụ unu n'izu ụka na-abịa ngozi chukwuka adaobi ijele a sị m na ọkpụkpụ m bụ ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m n'arụ bụ nke unu ekene ọma ka chi foonụ